tikutero choncho program ya good morning malawi ndikukhulupira kuti ayi mmawa wanu kuli konse kumene mukuonera program imeneyi ndi wabwino ndithu anthu akufunsa kuti ah, kodi bwana kachambawa ndiye ali kuti kuti ayi mmene tinalonjezera mmene timayamba programu iyi ndithu Mkulu ameneyi tili naye pakali pano mu studio muno. Pali zambiri zokuti tikambirane. Ndikudziwa kuti ambiri angofu- angofikira kufuna kudziwa kuti kodi za makamera zikuti bwanji koma uh, kondwani kachamba ngwira uh, ndi mkulu ndithu wa kampani ija ya pic malawi amene tikukumbukira mbuyomu Inakangalika ndithu kampani imeneyi motsogolezedwa ndi a Kachamba kuyendayenda kuphunzitsa anthu nkhani zosiyanasiyana zokhuza bizinesi. Koma pakatipa tinaona zii komanso kwa amene timasatira kwambiri nkhani zokhuza social media mkulu ameneyi amaoneka kuti sali ku Malawi kuno Ah, kenako masiku awiri amenewa anazapezeka kuti ali m'malawi momuno mpamene tidafufuza kuti ayi kodi simungabwereko muwafotokozere amalawi kuti zikuti bwanji chitsogolonso tiyende bwanji pomwe tili ndi mtsogoleri wasopano iye ndithu amanyamula fulagi ya achinyamata kuonesesa kuti achinyamatawa ali nchochita pamene tili ndi boma latsopano kodi malingaliro komanso chiyembekezo cha achinyamata mchotani e, tifunsanso kuti kodi makamera aja zimayenda bwanji musade nkhawa koma chifukwa nkhanizo nzochuluka angwira mwadzuka bwanji tadzuka bwino kaye anthu ochuluka zedi akuyembekezera amatifunsa kuti koma abweradi ali ku malawi konkuno chifukwa amalawitu nde ali mafunso ochuluka Yes. omwe ena mwa iwo sititha kuwafu- kufunsa koma ambiri ti- tiyesesa kuti tifunse kuti athe ku- muthe kutiyankha tsiku lalero lino munati zii pakatipa Yes. apa osati ngati pic ya Yes, yes. koma ngati angwira mudali kuti Ah, ineyo mmene mwafotokozera of course poyamba ndinali konkuno ku malawi Okay. komano pokhala munthu wa business timayendanso maiko ena ndi ena ndiye pakatipa ndinayenda maiko angapo ndinapita ku india ndachoka ku india ndapita ku malaysia ndachoka ku malaysia ndapita ku singapore uh, ndithu uh, ngati munthu wa business ngati munthu wa business ndiye apapa tabweranso makamaka tinabwera kuzakhala nawo pa mwambo olumbiritsa uh, president anyuwani a dziko lino professor arthur peter mutharika muzibwereranso kapena apa basi mwafika ndithu uh, tiyambe kugwira ntchito pa ground yayi apapa ngakhale kaya tikhale kaya tisakhale kuti sikuti ntchito ikhoza kuyima yayi ntchito izipitirabe ntchito siipanga depend on my availability pa ku malawi kapena kuchoka ntchitoyo ithekabe ntchito itheka ndithu ndithu zaka zambuyozi uh, angwira tinakudziwani kwambiri ndi ma innovation osiyanasiyana omwe Yes, mmabwera yes. nawo kuphunzitsa anthu kupanga sopo uh, kaya ndi mafuta mnjira with locally available resources yes yes uh, kenako tinangoona zii chinachitika nchiyani well, choyamba mwina nditengerepo mwayi kuti mwina ndisanayankhe directly funso limenelo mm. nditayesa kufotokoza kuti nchifukwa chani tinapanga zinthu zimene zija Okay. because uh, wina akhoza kumaona ngati mwina ndinali chabe ma social events pomwe kwa ife mm. or kwa ineyo Uh, from deep down my heart, it has never been a social event. It was about economic development of this country. ndifotokoze choncho mutati muone nthawi zina zilizonse tikamayankhula za malawi pamabwera nkhani yonena kuti tipange attract ma investors abwere ku malawi kunoko kuti ma business athu apite pamwamba. Ma investors si ma tourists ayi. Tourist ndi munthu oti amangobwera kuzangomwaza ndalama nkumapita. Koma tikati investor, investor samabwera kumwaza ndalama. Investor amabwera kuzayambisa ma business mdziko ncholinga choti aya- apange ndalama. Koma pamene akupanga ndalama iyeyo, inunso ngati dziko mumapindula kwambiri. Mumapanganso ndalama, amalemba anthu ntchito, Nde if you look at that Malawi kunoko ma investors tilibe Ambi, ambiri amene tikuona awawa azathu mwina ma chinese ma indians azungu ambiri mwa iwowo ndi azathu kuti naonso tikutakataka limodzi koma ma investors enieni kuti investor wa serious kuti abwera ndiyerekeze akuzayambisa company yo- yopanga mafoni muno akubwera kuzayambisa company yopanga magalimoto akubwera kuzapangisa ma company akuzayamba company yopanga ma tv screens ndi zina ndi zina muona kuti ndochepa apo ayi mu 0.0 percentage nkhani yake nchifukwa chani ndi yonena kuti malawi affordability ya anthu kapezedwe kawo kachuma ndikochepa kwambiri mchizungu timanena kuti gdp per capita gdp ndi chuma cha dziko lonse Nde GDP per capita imakhala kuti chuma chija kuchigawa ndi population ya wina aliyense kuti tipeze kuti aliyense ka chuma chake ndi zingati. Ndikhoza kukuuzani kuti akati munthu wosauka kwambiri pa dziko lapansi, munthu wosauka kwambiri pa dziko lapansi, GDP per capita yawo imakhala 1100 US dollars. A Malawi, a Malawi tikuyankhula panopa 400 chakuti panopa. us dollars nthawi ya profesa Peter Mutharika first term Yes. inayamba kukwera tinali ma 400 kenako 500 kenako 600 kuona kuti tikusunthako bolani ku 1100 koma pakati pa tikufotokoza pano tinayamba kutaninso Kutsika. kutsika pano tikuyankhula pano ma 400 chakati ndi nkhani ndionena kuti investor amaona affordability chifukwa gdp per capita imaonesa kuti anthu awo akhoza kukwanisa kugula katundu kapena sakatani sakakwanisa ndiye ndi investor wanji angachoke uko kuzaika chuma chake chambirimbiri mu dziko loti anthuwo affordability yawo GDP per capita yo ndiyochepa sakwanisa ingakhale inuyo bwana kukupasani 10 billion mupite ku dziko lina loti anthu kumeneko ali ndi njala ndalama alibe ati mukayambise company akagule zinthuzo ndani ndiye affordability yo timaikweza bwanji GDP per, GDP per capita kuti ikwere imachoka ku GDP, chuma cha dziko, and GDP yo kuwerengesera kwake kumakhala katundu amene dziko lija akutani, akupanga, finished products, osati kuyamba ndi kusiyira panjira, GDP that is total uh, goods, finished goods amene mwapanga. Ndiye zimene zija mukapanga zochuluka GDP imakwera, ndi kuti affordability ija imakwera. Munthu kunjaku amaona kuti ah, kodi anthu awawa affordability yawo GDP per capita ili pa 2000 US dollars 3000 eh, ah, tipite kuti Business. kumeneko ndiye ma training aja timapanga aja manufacturing aja timapanga aja kuphunzitsa anthu kuti ayambe kupanga timafuna kuti gdp yathu ngati dziko itani Ikwere. ikwere I see. chifukwa tikakhala ndi ma- ndi ma finished goods am- ochuluka mu dziko ndi per capita ikula ndi kuti makampani akuluakulu aja amapanga manufacture kunja ayamba kuona Malawi ngati a good destination place kuti ukuko gdp yawo ikuku- ikukula kwambiri nchifukwa chake zimatikhuza kwambiri pano pakuona kuti yamba kutani kutsika yamba kutsika eh? Ah, what is happening tikayankhula za misewu bwana misewu ndi ma social services These are, thi- this is a responsibility of a government to provide good roads it's a responsibility of the government to provide eh, mankhwala kuchipatala you cannot bring mankhwala kuchipatala and then clap hands kuti apanga chitukuko no that's a, nes- that's a necessity you are financed for that Koma tikamayankhula zoti mwayambisa company yopanga zinthu, mwapanga, mwapereka ndalama kwa achinyamata, mwapereka ma equipment kwa achinyamata kuyamba kupanga zinthu dziko GDP yayamba kukula, chimenecho ndiye chitukuko chimene tikufotokozacho. We should be very clear on that one. koma apo mwafotokoza ndithu mwatsatanetsatane mmene ntchito imene ija ingathandizire ndithu kuti uh, GDP yathu ikwere komanso kuti amalawi azikhala ndalama mthumba ndi nkhani yaikulu imeneyo. kwambiri Eh, kuso- ndi- sakakhala ndalama mthumba ndiye kuti akwanisa kugula chimanga amenewo basi now
chetechete wanu anadabwitsa amalawi ambiri kuti ah, akulu ajatu ananyamuka bwino kwambiri kenako anazangoti zii alipo anakufinyani zofinyazo zimakhalapo zambiri choyamba ndikhoza kufotokozano kuti timalandira ngakhale ma threats kumene Oh, oh. Eh, ndikumbuka nthawi inakenso titapanga training yoyamba ku Chilobwe ku, ku, uh, ku ya, no, it was here in Blantyre yeah? mm. yachiwiri tinapanga ku Lilongwe ku BICC yachitatu tinapanga ku Mzuzu mm -hmm. tikupanga ya namba 4 ku Mangochi tinalandirapo ndithu mawu otiopseza in fact panalinso ma politicians ena Amene atipeza kumene kuti ah kodi inu mufuna mufuna kuima mufuna za ndale. Oh apart from kuti mukuthandiza achinyamata anthu ena amaona ngati mufuna udindo. Pano tili live pa camera. Yes.
Ndipo anthu amene timagwira nawo ntchito ku office kwathu. Popularity imaopsa. Anthu amene timagwira nawo ntchito ku office kwathu ku PIC izi zakho zosimikiza. Mm. Mpaka tinapanga cancel. training ya ku mangochi atatitsina khutu so ena azathu ena achitezo kuti akulwe ah, uko musapite kaye chifukwa choti samasiyanisa pakati pa chitukuko ndi zandale so that was one of the reason why tinapanga choncho chachiwiriso apart from that project yonse ija it was self financing E, tikhoza kuthokoza FDH Bank inatithandizako kulipira venue ya BICC ndi ku Mzuzu training ya ku Mzuzu kuja it was FDH Bank inatilipirako venue koma if you talk about the entire programs talk of ma transport kaya malo chifukwa sitimalipirisa mm. ma raw materials ophunzisira chakudya anthu akagone tiyende ma fuel all that was self financing sikuti timadandaula koma you can see if you are self financing a project pamakhala ma limitations sungapange dziko lonse and sungapange nthawi yaitali so zinthu ziwiri izizi really affected our progress in other ways mumafunika ndithu support maybe from government kuti project ija ipitirire of course uh, government ndi machinery yayikulu kwambiri and uh, we engaged government kuti uh, mwina athandizireso kuti zinthu zipite pa chani Pats- patsogolo we have met them several times uh, they assured kuti tigwira ntchito limodzi uh, koma mmene tafotokozera uh, ma technocrats ena konkuja of umachita kuoneka kuti yayi apa tanyamuka ndithu kuti zinthuzi tikapanga bwino koma politics always come into play kupeza kuti zinthu zija osatani osalongosoka ndikufotokoza pano pali ma mou ena amene anasayinidwa ndi aku akuboma konkuja nthawi ya manufacturing iyeyi koma zapezeka kuti konkuja ena they are very happy akamapanga import katundu kunja than kuti zomwe muno malawi
kupita chitsogolo 16 september mbiri ina ya dziko la malawi yalembedwa tili ndi mtsogoleri watsopano wa chinamba 7 mm -hmm. ngati pic malawi tiyende bwanji well, choyamba ineyo personally ndili ndi chikhulupiriro kwambiri ndi administration ya nyuwaniyi kwambiri chifukwa chonena kuti ngakhale ife a PIC tisanayambe administration yayi itayamba kale zinthu zina zimene zimafanana ndi vision imene ife tinali nayo ngati a PIC ndikhoza kupereka chisanzo introduction ya NEEF eh, nthawi imene ali MEDEF The i- idea yake inali financing ma entrepreneurs amene akutani azituluka mu dziko because you cannot just train wina wake and by the end of the day that person does not have finances oti agule machine ayambeko but they introduced that so you can see unena kuti clearly vision iyoyo anali nayo you're talking about introduction ya ma community colleges across malawi kuyambira kuchitipa mpaka na ukoko I- i- kutengera anthu amene sanapite kwambiri patsogolo ndi sukulu nawonso akhale ndi ma skills its just an issue of incorporating some of these uh, trainings amene tikufotokozawa into those community colleges and ma technical colleges so ndili ndi chikhulupiriro chachikulu kwambiri kunena kuti this new administration um, has a lot uh, kupanga kupitiriza os- not kuyamba yayi kupitiriza pamene Zomwe aziyamba anas- nthawi ina. exactly because they were in the right track honestly speaking they, are, they were on the, on- in the right track the only challenge inabwerapo ndi yonena kuti you know malawian politics timapakapaka matope kwambiri kumunyazitsa munthu what and what but god is a god of restoration he has restored them back Okay, and I'm happy for that. So You are happy for that.
With Ve- emphasis. 100% happy. okay, that, um, uh, that's why I left Singapore ndobwera kuno kuzakhala pa mwambo because I love and I respect this administration kwambiri and imasomphenya akuluakulu okay uh, sindingakhale pano pa- talk of uh, look at the few years imene takhala ngati Malawi from uh, Prof Bingu wa Mutharika, you talk of reserve bank ku Mzuzu, nkhokwe za mafuta, nkhokwe za chimanga, BICC, Bingu stadium, zinthu zambirimbiri zoti you cannot just list them down. Okay. Ndiye chimene ndikuyembekeza ineyo kwambiri n'chonena kuti kumbali ya manufacturing ukuku ndikumene ndi, ndikupempha kwambiri kuti ukuku kokha Tiikeko nzeru kwambiri we need Malawian owned factories. Ma graduates tili nawo awawa achoka ma university ambirimbiri akungokhala awawa tiyeni tiwaike pamodzi kuwapanga train apatsidwe ma equipment ndi ka working capital ayambeko zinthu izizi tikangopanga tokha dziko ilili lisintha ntchito tilembana tokhatokha. Munali ku Singapore.
Yes yes. The president always says. dream yawo ndiyoti malawi adzakhale ngati singapore what is special about singapore you've been there Well, Singapore bwana ndi dziko lina lake lonena kuti eh, standard of living. I think I think the president does not necessarily talk about eh, um, chilichonse like the way Singapore is kuti Malawi akhoza kukhala uh, chimodzimodzi ndi Singapore because it will take it, it will take years honestly speaking. Yeah, yeah, yeah. Singapore ndi dziko loti lili patali kwambiri. Si, si, you cannot compare ndi maiko ambiri. okay, but From my understanding when he says I want Malawi to be like Singapore the first thing that comes in my mind is he has got that vision yonena kuti standard of living ya Malawi ikhale ngati Singapore. What's the standard of living ya Singapore? Bwana ya Singapore ndi zonena kuti uh, income levels ya anthu is very very high kantchito kakang'ono koma ndalama zimene umalipiridwa zambirimbiri ndikhoza kufotokoza kuti mwina masalaries a anthu ona kuti akuyamba kumene ntchito kulowa mu government ukapanga convert ku Malawian kwacha mwina tikukamba za 35 million kwacha yo kuti olo CEO wa ku Malawi salandira Hey, zimenezo abwana ndi dziko lina lake Yeah, and then see. number 2 you are talking about the discipline ili kumene koko Ah. bwana kuli discipline yonena kuti anthu they are responsible sungangotaya chinthu panja you will not wait for the police nzika yomweyo ndi imene ikupange discipline

inu ndi bakili muluzi tv ndipo uh, mwafunsa bwino kwambiri and i want to make it very clear i'm not okay okay ine si bakili muluzi tv ndifukwa chani anthu akupanganisani associate inu ndi bakili muluzi i think maybe because uh, some of the elements amene ndima- ndimapanga uh, akhoza kufanana nako ndiyeyo because number one if you look at bakili muluzi tv he has always supported the current leadership i do the same

okay inenso i will do the same because eh, sindimafuna for example nthawi ya zisankho kuti wina abere zisankho uh, chifukwa kunali zinthu zambirimbiri wina alande ufulu wa aMalawi so ngati nzika inenso i took an initiative to, to, to, to come in and say no ndi dziko lathu let's do something okay what i will never do like eh, what my colleague uh, wa bakili muluzi tv uh, will do uh, is that uh, ineyo sindimabisala number one identity okay that's why my page is verified verified that is uh, id natumiza kalekale facebook-ku id ndi cholinga choti ndikamaponya zinthu i should be responsible for whatever i'm doing ngati ndikunama ngati ndikupeka nkhani someone should be able to say you did this because it's an official page sichigoba ine sichigoba and i always mention my name ok number 2 i will not go personal Eh, ndi nthawi zina mwaona bakili muluzi chifukwa chinoto eh, wa hiv umamwa mankhwala watandwa chifukwa makhala kuti akufotokoza zambiri i will never go personal kuyamba kumuyankhula munthu za family yake kaya amagonana ndi uyu kaya amatani ndi uyu akulu aja ndimaona kuti samasankha iweyo kaumva bwanji m'thupi zimenezo ndi zako ndi issue based ineyo za ine is issue based ndimangotengako ishuyo ndikuipanga kuti munthuyo akhoza kubwera kuzapanga refute abwere ndikunena kuti ndikupanga refutes ndiye ndimakhala kuti I'm conscious knowing kuti munthu uyu ali ndi family ali ndi ana ali ndi mkazi sindingangolemba zimene ndingalembe koma ndilembe zinthu in relation to governance so once again I'm not Bakili Muluzi TV and I'll never be and I have no idea how that came into operation and how it is run koma kondwani kachamba page That is my page and that is me. angwira makamera mudaponya pati okuti kakachitikaka mwaponya kakachi chisankho chonse chija anthu kuti amve zinthu amadikira peji ya akondwani kachamba ngwira makamera mudatsi- mudasiya pati

chifukwa ngati ndilembe zoti sizili kumenekoko then it becomes propaganda and that's dangerous because information can bring chaos in a country so i'm a responsible citizen ndikaona ndikamalemba it's something that is verified so you're sure kuti zimene mmapanga post mnthawi uh, ya after 16 september pa zisankho zija chilichonse ndithu it was verified zimakhala zoona ngati alipo wina amene akhoza kunena kuti this was not right i'm here this is kachamba anene kuti ichichi was not right ichichi munapanga chani because i don't just lie it, i verify information i'm a responsible citizen by the way okay i'm a responsible citizen by the way um, I, I, I am an entrepreneur i should not destroy my business with propaganda because the moment ndiyapa ma issues onena kuti ndaboza watandwati i will destroy my character and if my character is destroyed i will not find business in malawi I'm a consultant okay we have a microfinance timali- timapas- timapereka ngongole kwa anthu our offices in namiwawa tili ma business ena ndi ena if i as the leader ndikupezeka kuti ndayamba ma propaganda zinthu zoti apa- anthu apanga verify sizenizeni then that destroys me why should i do that 16 september yapita makamera apita tajambula chisankho ma tally sheet ndi zina zoterozo tiyenda motani what is next as Kondwani? Well, makamera sanapite completely. We cannot completely say ma makamera apita. mwina funso lina inu mukwanisa kumanena kuti kwakuti kuli zakuti mupitiriza kupanga zimenezi chifukwa ndi- mwanenesa ndithu mosimikiza kunena kuti boma ili nde mmalikonda zedi mukwanisa ma checks and balance kupanga boma ili Kapena mwina timva posachedwapa kuti a Ngwira kukhala ngati ndi nduna ya trade ukuku. Nde basi makamera aja anatsekera pompo.
well, tsogolo la munthu amadziwa ndi mulungu Definitely. that's the first thing i cannot predict what comes tomorrow but what i can assure you is that ineyo i'm not that kind of a guy amene wina akhoza kundiika muthumba kunena kuti usayankhule and let me tell you kunena kuti i don't rush kubwera ku public ndikufotokoza if i spot a mistake even the previous government will tell you kunena kuti tikaona vuto choyamba we first engage that officer bwana ye

If there is a problem you don't expect me pa, pa, pa Facebook wakati wapanga wapanga wapanga is no no no no we first of all engage the authorities akuluakulu eh, y- y- I might have that information which might be wrong sometimes one may clarify indoors ah no information iyi, ah no ili choncho choncho okay can we fix this yes it's fixed yes it's okay if it's not fixed now we take the other step we make it known to the public no no no no akuluakulu we have been pushing for this koma sizikuteka I'll give you an example The past government will tell you we had some investors amene anabwera from India and timafuna tipange process ma legumes it was 12 billion kwacha project Wow. okay they came here in malawi they made the administration here in malawi and nkhani yake inangoti angopereka malo onena kuti tiike ma factories tiyambe kupanga process and ma investors omwe aja anabwera kunena kuti "Eh, zimene atiuza ukukwe ah, amatiuza kuti project ili bwino koma we should not we should work with the, akuchipani not necessarily anthu ngati inuyo amene simuli kuchipani so ifeyo we know you we don't know these guys we are going back you see panali inakeso tinapangaso tinabweresaso makampani inakeso opanga ma windscreen mm. amagalimoto ndi ma spanner amagalimoto mm. kuwabweresa ku malawi kunoko kufika ndithu kufika the same thing I- amatiuzatu kuti achipani alowemo mkatimo not this so those are the things zimene zimaononga dziko but you never saw me write anywhere on social media because i was not after emb emb eh, eh, embarrassing them timayankhulana kaye mka- mu- Mkatikati momo. mkatikati muja inwa bwana sikuti i was working with them no but i was always open as my leaders

zikukhala ngati kuti anthu sakumvetsetsa maybe mu- zili party zimenezi Okay, I, I, the, the first thing is that uh, ineyo I don't promise something that I will not do. Okay? nthawi ya cyclone Freddy ndinanena kuti ndima anthu amene akuvutika pokhala ndiwamangira nyumba anthu 100 okay aliyense nyumba yake yake amene makamaka chifukwa zisochi zandikhudza kwambiri and in 6 months

ma scholarship awawa is something that I've always, always been doing sikuti ndayamba panopa yayi koma kungoti I've never made it quite public koma amene amanditsatira ineyo akuziwa zoti tili ndi group even pa telegram channel ya- it has got more than 30000 people amene takhala limodzi for the past two years akuziwa ambiri pamenepopo ndawapezerapo ma scholarship anyamuka apita ku school ena tikupezabe I can assure you kunena kuti withdrawing yake ija sinali kupanga withdraw scholarship nditanena kunena kuti akawina apm to- tithandizira ma scholarship anthu 1000 immediately anthu anayamba kutitumizira ma ma cv awo ma degree Yes. awo Uja- so no no no no no si, si ndikutanthauza kuti

ku- ku- ku- ku- kupanganso ena Ah, pa group yathu palibe timakhala tikupangira nthawi zonse ingakhale ntchito za anthu kunja tatumizapo angapo kunena kuti takwape sitimalipiritsanso yayi so, You do, chichani simakonda free free free why? okay that's the, that's the thing the thing is that um, uh, kwa ineyo is a service

koma sikuti zonse zimakhala zo if you come for business you will pay me Eh, of course A lot. sure Ah, mwina tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu mwanyamula mbendera ya chinyamata kwambiri Ndi sure eh, chifukwa boma ili ndiye mudayesesa ndithu mudali mmodzi mwa anthu omwe mudafunisisa ndithu kuti ah, boma ili lilowe mboma Yes, yes. eh, either you be in or out koma inuyo ndithu anthu akuyang'anani kwambiri ndathokoza mungauze chani kuwapatsa chilimbikiso achinyamata pamene tunena kuti tili ndiso ndi zaka 5 zina zomwe zikubwera za administration imeneyi choyamba ndithokoze achinyamata chifukwa anamvesa pakatipa even without eh, emphasis yaikulu anaziwa kuti ananamizidwa because that previous gen, uh, uh, regime honestly speaking uh, inafika ina, inagwirisa ntchito propaganda okay kuwapaka matope kuwanamiza anthu zoyipa zachanchani to the point oti wina aliyese amaona the, previ, the, amaona the blue party apm ngati asatana oyipa kwambiri okay tizidya kudya katatu pa tsiku talk of thumba la 4000 talk of ntchito 1 billion zimapa Zambirimbiri kuyankhula nthawi zambirimbiri zimene achinyamata sanathe kukhala pansi kuganiza patali kuti is this doable is this possible by the end of the day where did we find ourselves Nazi achinyamata anapezeka akuona kuti thumba la chimanga lili pa 120,000 fertilizer 170 so it's a good lesson anyway it's a lesson learned kutanthauza kuti Ena amene ankazitcha ngati a mabungwe nthawi imeneyoyo ngati omenyera ufulu achinyamata anadzidzimuka kupeza kuti ah, akuti ndi a- ndi adindonso achipani ndi a- ndi anduna awanso ndi aujeni ah, kani anthu anali department imodzi sitimadziwa so it's a good lesson chifukwa panopa they cannot use those schemes again sangabwerenso wina kuwanamizanso kwapaka aziona achinyamata aphunzira ndiye chimene ndikuwapempha choyamba ndi chonena kuti they should use judgment Asamangomva munthu akabwera ndi maboza umu ndi umu ayi that's number one because now atibwezeretsa kumbuyo okay atibwezeretsa kumbuyo than pamene tinali tinali nthawi imeneyoyo kugula ka sienta timatha kugula 4 million kwacha 3 million kwacha sienta galimoto wagula panopa sungagule thi- sienta 3 million ayi tikukamba za 20 something million kwacha galimoto yolongosoka nthawi imeneyo timagula 20 million yaikulu yabwino panopa is 200 something million nde chachiwiri achinyamata

Akhonza? Eh, bwana. anthu ena ali ndi mantha kuti koma ndi mmene zasokonekera zinthuzi akukamba kuti za f4 nkhani ya fuelo fertilizer Ayi, bwana. nkhani pali ndithu anthu ali mmantha kuti koma zimenezi nzotheka ndithu akuyankhula za proven leadership so I'll give you they have proven that one nthawi imene amalowa ndi- ah, pa- pali president joyce banda inflation anayipeza ili bwanji 20 something anayitsitsatu kubwera ku 9 percent anthu ake ndati ndomwewa sikuti ndi timu ina yayi ndi blue party yomweyi nduna zake ndi zomwezi zinatsitsa inflation from 20 something to 9% anakwanitsa nde ngati anakwanitsa chimene akanikire panopa ndi chiyani anthu ake omwewo apm ake ndi yemweyo you're talking of nduna zake uh, Honourable Mwanamvekha ndi omwewa you, you understand it so in regard to all that, i know this kind of group ndi anthu oti capacity ali nayo Okay of course mu boma sizimalephera kupeza kuti ma mistakes here and Right. there you cannot even ineyo ndili ma mistakes ambiri mbiri but ubwino wake ngochuluka kwambiri kusiyana ndi tima mistakes Zofoka. timene tikukhalapo so i have that hope ndiye chonde pamene chuma akukonza akangoti akukonza achinyamata tidzuke ndikuyamba kuthamangathamanga business koma bomalo kudutsira ku NEEF ku chani ndikanapempha kuti liunike kwambiri achinyamata youth We need active youth in this country. Tikati achinyamata osati kusewera bawo basi, kuimba nyimbo, kuvina ati youth development. I don't want that. Achinyamata tifuna O- okhalira kuvina. active business. Yes, we want active youth ma business azithamanga. Ndithu bwana. malinga ndi nthawi mungamalize motani mwinanso ndikukhulupira kuti anthu a- ali mchembekezo atamva mawu anu omwe a- mungamalize nawo pa nthawi ino Wa- mwina kungopanga ngati summarize pa zinthu Chabwino. zonse zomwe takhala tikukambirana Choyamba, I have to congratulate the State President, His Excellency Professor Peter Mutharika, and uh, uh, the Vice President, uh, Dr. Jane Ansah, SE. Congratulations. It was not easy. Anapakidwa matope kwambiri, ku- kuikidwa zinthu zosakhala bwino here and here, but God was still with them and they, He has restored them. So congratulations on that. Secondly ndiyamikireso a Malawi ambiri across Malawi kuyambira Chitipa mpaka Nsanje anatuluka anavota ndipo anavota mofanana taliphula dziko lathu pa moto Taliphula pa moto?
Ah bwana taliphula dziko pa moto. Abwana nanga kusogolo kuno feteleza akanakhala bwanji Eh, chimanga chikanakhala bwanji tiziyankhula chilungamo. Okay sindimabisa tiziyankhula chilungamo. Chabwino. Okay. Then china momaliza chonena kuti chonde tiyeni tigwire tiyeni tilimbikise ku, uh, kuyanjana papatipa panabwera kwambiri ma statement ogawa mitundu mm. ndimaona m'makampeni mafumu ena Eh, ndikupereka chisanzo ngati ku central region mfumu inake ku Kasungu ndi ku Lilongwe amati ife tingopanga muona maklipa akudusadusa ife tizingosapota mchewa mnzathu Winakenso anazayankhulanso ife ife tizingoyang'ana pamene pali wakwathu mnzathu zimene zija zimagawa mtundu chifukwa mutati muone mmene avotera kwina kuli konse tavota motani mofanana ndiye kufunika ma programs oyanjanisa mitundu onena kuti tifufute izo One Malawi basi.
Yes.
pake ndimapempha kwambiri kuti ngati nkotheka tikhale ndi uh, cultural day pachaka imozi Cultural Day financed by government mitundu yonse ya Malawi ibwere pamozi kupangira pamozi kenako tizipita that does not mean atumbuka, achewa, mlakho asangapange pa iwo okha iyayi akhoza kumapanga mmene angapangire koma at least tikhale ndi imozi yoti wina yense atani abwere mafumu a chichewa mafumu a, a, a chilomwe a chitumbuka ndekuti aliyense we need that one because ka division anabwesa pakatipa si kabwino and kusogoloko kakhoza kutisokoneza and ma ma ma book athu ana a primary tiyambe kuphuzira za unity pamenepo ndekuti tikhoza ine ndinyadire kwabasi Zikomo kwambiri, sir. mudafika siku lake ndathokoza kwambiri ndikukhulupirira kuti amalawi asangalala kwabasi kuti akumvani chifukwa samadziwa kuti kodi amenewa edi ali ku malawi apa asimikiza ndithu kuti iyayi ngati wafika pa good morning malawi ndiye kuti alipo amenewa ndikufunireni zabwino zonse zikomo kwambiri sir mmenemo ndi mmene ndachezera ndi mkulu wa kampani ya pic malawi yemwe ndi kondwani kachamba ngwira ambiri ndithu adali ndi chidwi kuti amvesere eh, nkhani zomwe mkulu ameneyi wabwera nazo maka kodi anenesa kuti iyayi iwo si bakili muluzi tv iyayi chifukwa anthu amapanga associate zimenezi ndi zina zotero kuti kodi makamera awo adasiya pati ndi zina zotero tipitirire ndi program imeneyi ya good, Mona- good morning malawi tionere zotsatirazi

tikupitirira ndi program imeneyi ya good morning malawi pomwe tikupitirira chonchi tisayiwale kuti uh, mwayinso ulipo kuti ndithu tikhala tikupereka ma 60000 kwacha kwa anthu atatu omwe achite mphumi nambala ndiyomwe ikudusa pa screen panopo Ah, ndiye nthawi yaja yasala pang'ono mutha kulowa ndithu kuchita mwayi koma tisadafike kumeneko ndili ndi steve jusa mnyamata yemwe amathandizira kuunikirapo nkhani za masewero wadzuka bwanji anzanga ine ndadzuka bwino kaya tidaona ndithu timu ya silver strikers ndi big bullets pavutatu nkhani makamaka offi- officiation sidayende bwino kodi inu inu view yanu awakhala maganizo anu ngati steve jusa Eh, eh, zambiri zikukambidwa tikalowa kaya mmasamba a mchezo chani ndi nkhani yomwe ilili mmakwalala panopa koma game ija tikayona mwina ge- inali game yovuta kwambiri mwinanso kutengera kuti tikulowa week number 19 imene ya tnm super league tikakamba za officiation kukhala ngati bwere kwathu kumuzi kwathu kunobe nde zikutivuta ndinaona kuti siliva mwina kunena kwa ena anayikanira chigoli koma poti mwina mwanena zoti ndinene pa maganizo anga Eh. ine gemu ija nali konko ndipo mene chigoli chimalowa chomwe chinakanidwa nali ku standi yomwe timayitcha kuti yakumwera ndizovuta kwambiri vuto ili anzathu kunja kuja anathana nalo chifukwa amaziwa kuti zinthu zinali Var. zovuta VAR Video kape- assistant referee. eh, VAR kapena timati goal line technology umati mpira uja ukadusa lifali watch yake mwina imapanga vibrate kusonyeza kuti mpira onse unadusa koma kwathu kuno nzovuta tinaona lifali msungama kupita kumakamfusa assistance lifali wake komanso vuto lina lomwe linachitika kuti chigoli chija mene chimalowa lifali assistance sanali angle yeniyeni yakumapeto nde ndipovuta kuti angle ali angle ya mkati kuti aone kuti mpira uja onse unalowadi nde ndikuona zoti mavuto amenewawo tizikumana nawo ngati sitikonza zinthu tinaona mwina last season abwana athu aku FAM fleetwood haiya anayitanisa malifali ku nkhani ya video assistant referee kuti akhale akuwunikira nkhani ngati zimenezozo mpaka panopa sitikuziwabe feedback iliyonse koma ine kuona kusonyeza kuti kuti tithane ndi kuti zimenezi tithane ndi technology zimenezozo technology ibwere ndipo ikufunika mwansangasanga komanso mwina tikaona ma angle athu a FAMso mwina aunikire pena poti tilibe ma kamera okwanira kuti kamera yoti ijambule kuti mpira uja walowa wonse kapena ayi kamera yakumbuyo singakuoneseni bwinobwino nde pali zambiri zofunika kukonza otherwise nde tivutikana ndi mavuto amenewo
tiyembekeze chitsogolo udakhalapo tiyembekeze kuti mavuto amenewa tizikumana nawo mwina izizi zinaonekera kwambiri poti inali game yayikulu ya anyamata amenewa a FCB Nyasa Big Bullets ndi ma Central Bankers. Koma magemu ena mu TNM Super League taonanso mavuto amenewanso akuchitika koma mwina sipamamveka kwambiri chifukwa choti tikukamba zoti timu ya FCB ndi yomwe ili pa number 1 ndi 46 points, Silver ikubwera pa number 2 ndi 36. Utha kuona zoti pa magemu 11 asanu matimu oti mwina akulimbiranabe ukaswiri wa chikho chimenechi ndi ndizovuta kwambiri ndi mavuto amenewa ngati sitisamala adakalipo udimbali ndiye mwina kupita chitsogolo mwina tione tnm super league panopa ili tight kwambiri ili tight kwambiri chifukwa tikaona pa number 1 pakubwera anyamata amenewa a fcb nyasa big bullets ndi 46 points wanderers ili ndi 42 points tikumbukire zoti mwina Game in Wanderers hand. ili ndi game in ha- in hand koma game in hand nthawi zambiri ndi Sima game point. yotsiri pa tebulo sitimayiyembekezera uthanso kuona kuti mwina game in hand ya wanderers inasokonekera ndi pakati pa timavoda zisankho imayenera kukumana ndi anyamata a silver ndaba silver ikuchokeranso kogonja ndi big bullets yomwe mpaka pano sakuchivomerezabe kuti anabera chigoli mm. bullets inapatsidwa pena tosayembekezera bwinobwino wanderers yomwe ili pa namba 2 ikuchokera kogonjetsa anyamata amenewa a dedza dynamos tinaona chigoli cha isaac kaliati chigoli cha pamwamba kwambiri nde zoti game in hand yawo ya silver komanso wanderers ndi magemu ovuta kwambiri apa pachitsogolo ndikuona zoti mwina nyasa big bullets ili ndi kuthekera kapena ili ndi mwayi woti uka- ukas- ukaswiri umenewo itha kutenga m'bale wanga Ah, Sane- ndaneneratu ine ndaneneratu ah. ndikuidziwa ali ili ndi mwayi FC ili ndi mwayi ili ndi mwayi wanderers ndikuidziwa zomwe imapanga imatani wanderers aku musapange zimenezo wanderers ndikuidziwa ndi wa- tiku- tikukamba zoti unbeaten wanderers ndi mwina ndi timu yomwe sinagonjepo koma tikukamba zoti ikutsalira 4 points ndi anyamata amenewa a FCB Nyasa Big Bullets nde utha kuona zoti mwina pali vuto lalikulu lomwe ku Wanderers chimachitika china chake kumeneko
sindikufuna kumasula sindikufuna kumasula koma akudziwa kuti kumachitika zina zake zo- kumachitika zina zake akudziwa mavuto omwe amachitika m'bale wanga kumeneko mwina kodi mwina sabata imene ino ndi mmene tiyendere kapena Ah, pamene ndibwe- ndibwere nayo kuma lachinayi lachinayi lino okay ndiye tinaonanso kuti kunja ku timu ya liverpool sizikuyenda sizikuyenda apa pa tikukamba zoti mwina yaluza magemu atatu motsatizana mpaka yapereka mwayi kuti anthu ayambe kutivuta mmasamba a mchezo tayamba kale tayamba kuona ena Tumbikani mpinganjira kumeneko kuposta ati njovu ili pamwamba bola isagwepo chifukwa season ya mango ikubwera mukutanthauza kuti timu ya arsenal tsopano ili pa top ili pa top so Ko- koma ikuoneka kuti because ndimayang'ana team ya manchester united mm. yomwe ili pa number 9 koma ikusiyana just 6 points yeah, yeah, ndi anthu amene kusonyeza kuti ligi idakali yamoyo ligi idakalipo tikukamba za Arsenal 16 points mm. tikukamba za timu ya Manchester United yomwe ili pa number 10 iyo komanso ndi i think 10 points 10 points ndi 6 points nde ligi idakalipo

komanso tikayionanso log table imene ya premier league pali matimu ena ake mwina omwe sitikuwakamba kwambiri tikukamba za anyamata amenewa a tottenham hotspurs komanso bournemouth hotspurs ili pa number three ndi 14 points bournemouth ili pa number 4 ndi 14 points ndiye tikuona zoti mwina ndi matimu omwe sakukambidwa kambidwa tikupanga focus matimu akuluakulu koma matimu awa ulendo uno abweranso mosinthika timu inaso ndi crystal palace yomwe ili pa number 6 ndi mapoints okwanira 12 ndi zambiri zoti zikuchitika ndithu timalize motani timalize kumapetopeto sindingachoke pano ndisanaifunire flames all the best eh anyamata amene awa atinyamule basi navuta kale sitingapange qualify koma basi apa mwina coach pasuwa akungofuna kuonesa zoti squad yomwe akuumba ili ndikuthekera kuzachita bwino sogolo komanso zabwino zonse ameneyo babatunde adepoju wajoina anyamata zikomo kwambiri kucheza ndi steve jusa kukambapo nkhani za masewero pakali pano tipite ku break kuti tikamabwera kumeneko

pamene ndithu tikupita chakumapetopeto nthawi ija yafika yokuti tipange draw tione kuti kodi apite ndi khobidi anthu atatu ma 60000 kwacha ndi ndani ndi ndani tipite ndithu tiyambepo draw yathu mmenemo ndithu ndi mmene tayambira tione kuti kodi apite ndi 60000 kwacha tsiku lalero lino ndi ndani 60000 yalero ipite kwa ndani draw yathu yalero namba yathu yoyambirira ndithu ndi imeneyo tipitenso ndithu ku namba ya namba 2 pa namba 2 tione kuti ndithu apite ndi 60000 kwacha ndi ndani apite ndi 60000 tsiku lalero lino ndi ndani pomwe ndithu tikupanga draw yathu yotsatira Ah, nkhani ndithu ndi imeneyo ameneyo ndi amene apeza 60000 tsiku lalero lino namba yathu yachiwiri tipite nambala yomalizira tione kuti ndi ndani ndithu yemwe amalizire ndi mwayi umenewu opeza ndalama imene yokwana 60000 60000 kodi tione kuti ndi ndani namba yathu ndithu uh, yomalizira kwenikweni sinaoneke bwinobwino panakhala ngati padachitika kampungwepungwe eya namba ija ndithu ndi imene imakhala ndi mastar kumapetoko chifukwa chakuti simapereka mwayi woti anthu ayambe kuwayimbira anthu amenewo ndi mmene ndithu zachitikira pamenepa ndiyenso pamapeto penipeni pa program imeneyi ya good morning malawi ndimthokoze naye mzanga doreen banda komanso amzanga onse kuphatikizapo rudo soko yemwe anaonetsetsa kuti tizioneka bwinobwino ellison kalima ku fcc komanso injiniya gomeziani uh, anzathu amene wellington komanso maproducers athu onse osayiwala simeon shumba ine dzina langa maulana lemani mwakoma nonse bayibayi